Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá.
Dia dhaoibh ar fad agus fáilte ar ais chuig podchraoladh na Gaelgals. Tá tú liom, Dúlra, agus. le Alswyn!
Agus Aoife! Agus tá muid ag déanamh plé eile ar Hot Takes na Gaelgals ar an tsraith nua, Grá ar an Trá. Tá muid tar éis breathnú ar eagrán uimhir a trí, neart tuairimí againn, ag súil le iad a roinnt, tá mé ag súil go mór le tuairimí Alswyn agus tuairimí Aoife a chloisteáil. Céard a cheap sibh, a chairde, faoin tríú eagrán? Tá mé gafa leis!
Tá mé ar buile! mar gur cuireadh an lánúin is láidre abhaile. Tá mé feargach le Gráinne Seoige. Aontaím go hiomlán. Bhí mé croíbhriste. Dlúthchara linn, mar is eol do chách, Seán, curtha abhaile agus Megan álainn chomh maith. Bhí siad, bhí, bhí, bhí mé thar a bheith, bhí mé tar éis an-infheistíocht a dhéanamh sa lánúin sin, sa scéal grá, sa Ghaeilge. Tá mé croíbhriste. Aoife, céard a shíleann tú fhéin? Yeah, bhí siad ag déanamh sár job so cheap mé go raibh siad sábhailte so bhí ionadh an domhain orm ar seoladh abhaile iad but I don't know, yeah, just sin an cinneadh a bhí déanta ag Gráinne nó ehm ag an gclár so I don't know but yeah no cheap mé gur ba chóir dóibh fanacht seachtain eile ar aon chaoi but.
Yeah bíonn sé an-deacair ar fad like i gcás Gráinne like ní thuigim an cinneadh seo. Níor mhaith liom go mbeadh éinne seolta abhaile mar tá fhios agam go mbeidh an tsraith gearr go leor agus tá fhios agam go gcaithfidh siad duine a sheoladh abhaile ach agus ní raibh éinne ar intinn agam le bheith seolta abhaile le bheith fírinneach ach ag an am céanna just cén fáth gur phioc siad Seán agus Megan?
Like cheap mé go raibh siad, bhí siad sách láidir ó thaobh na Gaeilge agus like an grá de, you know? Agus like chonaic mé daoine actually ag rá ar líne, they were like cén fáth go seoltar abhaile daoine, an é mar gheall ar an an Ghaeilge nó an grá agus níl 'fhios a'm, ceapaim gur like meascán atá ann. Ach, yeah, bhí iontas an domhain orm, iontas an domhain orm. But ag an am céanna, mar a dúirt tú, Dúls, like, níl 'fhios agam cén lánúin eile a bheadh seolta abhaile, níor cheap mé go mbeadh, you know, go raibh gá le aon, aon lánúin a sheoladh abhaile an tseachtain seo, bhí siad ar fad an-mhaith. Tá mé cineál ag ceistiú an phróiseas. Tá muid ag dul i dtaithí, is dócha, bhuel, seans go bhfuil taithí againn ar Love Island agus córas ar leith a bheith ann ó thaobh you know bíonn tú ag súil le daoine a bheith seolta abhaile ar fáthanna nó nuair a tharlaíonn rud éigin you know bíonn recoupling ann mar sin de ach tá muid ag dul i dtaithí ar ar ar ndóigh córas nua eh, Love Island na Gaeilge ach em, Tá mé cineál fós. Ní dóigh liom go dtuigim ag an bpointe seo, mar a dúirt tú, an bhfuil an bhéim ar an nGaeilge, an bhfuil an bhéim ar an ngrá. Tá fhios agam go bhfuil sé ar an dá rud go pointe ach ceapaim go bhfuil níl fhios agam an bhfuil an bhfuil Gráinne ag cur béime níos mó ar an ar an ar an nGaeilge ná ná an grá. Ní thuigim go fóill cad é do thuairim, Aoife. Yeah, bhuel dúirt Gráinne I suppose ar an agallamh a bhí ag deireadh an gcláir, go raibh an grá kinda ag thogáil an spás an Ghaeilge ag an ag an gclár inné ach bhí Megan ag déanamh sár job an Ghaeilge a fhoghlaim agus bhí Seán ag déanamh iarracht iontach í a múineadh so ní thuigim cén fáth go raibh sé sin mar like leithscéal aici either!
Tá gach duine is dócha ag ag déanamh sár job ar ó thaobh cúrsaí Gaeilge de agus chonaiceamar feabhas ceapaim i gcúpla lánúin ó thaobh cúrsaí Gaeilge de agus i bhfad níos mó iarrachta i lánúineacha ar leith ach b'fhéidir mar gheall ar chaoineadh a bhain pointe éigin amach bhí ag éirí go hiontach leo but b'fhéidir go raibh sí buartha go raibh Megan ar tí muinín a chailleadh. Bhí mé croíbhriste di nuair a bhí sí brónach agus agus faoi bhrú ó thaobh cúrsaí Gaeilge de just mar bhí bhí sár job á dhéanamh aici. Ceann de na na daoine ab fhearr ó thaobh na Gaeilge de, a cheap mé. Yeah, aontaím. Ceapaim go raibh sí an-mhaith agus yes mór an trua gur gur seoladh abhaile ach. Níl fhios agam anois cad a tharlóidh an tseachtain seo chugainn mar like níl fhios a'm conas a roghnóidh siad buaiteoir. I don't know, beidh le feiceáil ach beidh sé spéisiúil. Nó beidh sé agus anois agus na lánúineacha mo leithscéal meascaithe suas agus you know beirt difriúil le beirt difriúil. Tá mé ag súil go mór leis an drámaíocht a fheiceáil agus bhí an teaser don chéad ceann eile thar a bheith suimiúil.
Yeah, like, ceapaim go raibh Seán ceart agus é ag fágáil aréir ar ar oíche Dé Luain gabh mo leithscéal agus dúirt sé, oh, like, cé go bhfuil sé brónach agus é ag fágáil, bhí sé sásta nach mbeidh sé san teach ar an chéad oíche eile agus an teannas atá ar siúl leis, like, ceapaim, like, tháinig siad amach ag am gceart, like, tá, like, happy memories acu ag an am seo faoin teach.
Céard é buaicphointe na seachtaine daoibh? Thaitin an campáil go mór liom, na pubaill,
bhí mé gafa leis sin, bhí sé an-ghreannmhar ar fad. Na jócanna a bhí á ndéanamh ag James agus Síomha, na innuendos ar fad. Dochreidte, dochreidte. Bhí siad an-ghreannmhar. Tá iontas orm gur lig siad dó, leis an fhírinne a rá.
So bhí siad an-ghreannmhar ar fad thaitin siad go mór liom. Chuir sé iontas orm i roinnt cásanna gur chuir siad an Gaeilgeoir ag léamh na dtreoracha. Bhí sé iontach i gcás, ceapaim i gcás Andrew, go raibh sé ag cur an phubaill suas I was like bhí sé sin an-cliste ar fad eh, mar thuig sé an Ghaeilge chun é a dhéanamh ar bhealach níos tapúla and ceapann mé go raibh cineál um, go raibh plean maith i gceist ansin.
Actually, ar an bpointe sin, tá Michelle iontach ag an nGaeilge, like, thug mé faoi deara. Oh. Ceapaim go raibh sí compordach go leor leis sula ndeachaigh sí isteach, mar braithim, dúirt sí cúpla rud and I was like hmm Miss Girl tá Gaeilge agat, like tá cúpla frása agat how about. Like níl mé go, is múinteoir den scoth é Andrew ar ndóigh ach eh tá like tá scoth na Gaeilge aici, honestly tá sí iontach. na nathanna cainte atá aici, an saibhreas, just really sheas sé amach dom chomh maith.
Yeah, like bhí comhrá aici ag, ar an tolg le cailín eile, ní cuimhin liom cén cailín a bhí ann, agus bhí an bheirt acu ag labhairt Gaeilge and I was like, oh, go on girl, like tá an Ghaeilge agat agus tá, tá tú iontach ag labhairt an Ghaeilge, like. So tá sé iontach maith go bhfuil sí ag teacht nó ag dul i dtaithí leis an Ghaeilge agus ag iarraidh an Ghaeilge a labhairt, like go mór mór san teach. Is maith liom go bhfuil meascán cineál caighdeán ansin chomh maith i measc daoine ach an duine fós atá ag seasamh amach dom ná Femi. Tá sé dochreidte. Dochreidte.
Tá mé ag iarraidh níos mó Femi a fheiceáil, braithim nach raibh mo dhóthain Saoirse agus Femi le feiceáil an tseachtain seo. Aontaím, aontaím, mhothaigh mé an rud ceannann céanna.
Yeah, no bhí a lán am ag Zac agus Ní tequila, Talia?
Talia, yeah. ar an gclár seo ach ní raibh Femi le feiceáil go mór mór agus yeah, ceapaim go raibh sé in easpa.
Yeah, yeah. Bhí sé an-ghreannmhar, bhí mé díreach ag smaoineamh, em, nuair a bhí siad ag dul ar an gcoinne sin go dtí na glamping pods agus nuair a bhí gach duine ag an doras ag canadh Bhí sé sin díreach ar nós chlár Love Island nuair a bhí si- you know, nuair a bhíodh siad ag seoladh daoine ar date just, ó, cheap mé go raibh sé iontach greannmhar. Éistím leat. Seasann sé sin amach dom sa bhreis.
Ó agus Andrew ag seinm The Time of Your Life ar an bhfidil mar veidhleadóir, sheas sé sin amach dom, I was like céard in ainm Dé é sin? Ó sin The Time of Your Life! I was like cluas iontach ceoil ansin go raibh sé in ann é sin a oibriú amach ón gcluas, I was like hup the trad, hup the sesh, maith thú Andrew. Bhí sé cineáilín randamach go raibh an fidil aige ar an gclár ach thaitin sé go mór liom.
Bhí ionadaíocht ag teastáil ó mhuintir trad le tamall anuas ar na cláracha seo so tacaím go láidir le hAndrew.
Tá sé tá sé á mholadh, tá sé ag cur ceol trad ar an mapa, nó tá mé mar. Bhí sé ar an mapa cheana féin gal, bhí sé ar an mapa cheana féin. Yeah, I don't know, thaitin sé sin go mór liom. Agus dúirt tú faoin like, So rinne siad an campáil, bhí orthu like puball a chur in airde, b'in like an dúshlán a bhí acu an um an tseachtain seo agus uh ansin bhí an bua ag Talia agus Zach so chuaigh siad ar an gcoinne sin. Um bhí sé really cool, cool well An ndeachaigh siad, so, chuir siad puball in airde and then bhí an deis acu dul ag, like, ag glampáil, an ea? Was it, an glampáil a bhí ann? Bhí like cineál pods ann. Yeah, is é. Sílim, sílim gur glampáil a bhí ann in aon chaoi mar, yeah. Aird Mhór a bhí ann, nach ea? Aird Mhór, tá sé gar go leor don Rinn. Yeah, tá sé gar go leor don Rinn, ceapaim. Gar do Heilbhic. Bhí mé ag múineadh ansin le linn an tsamhraidh and sin an áit is ansa liom ar ar an domhan, an Rinn, Heilbhic thíos ansin, hup muintir na Rinne. Ach just tá na radharcanna go hálainn ann agus just ní raibh sé soiléir ar feadh cúpla seach- bhuel ar ar don chéad clár agus don dara clár, ní dóigh liom go raibh sé soiléir gur Port Láirge a bhí ann agus iad ag déanamh taifeadta ann ach cuma álainn ar an áit ó thaobh ó thaobh taifeadta de but yeah nó bhí siad ag glampáil in in Aird Mhór ceapaim but ó thaitin thaitin sé sin go mór liom cineál you know bíonn sé deas iad a fheiceáil ar feadh tamaillín duine ar choinne in i dtimpeallacht nach é an teach é.
Yeah, like aontaím, ceapaim go raibh sé. Tá sé deas iad a fheiceáil mar dúirt tú like suíomhanna éagsúla agus go mbíonn an deis acu like an an mm. teach a fhágáil. Um, agus ceapaim go raibh sé greannmhar gur dhóigh siad an an bia. sin thar a bheith réalaíoch do daoine atá like fiche haon agus fiche, you know. Bhí mé díreach chun é sin a rá, like bhí an arán dubh acu like.
Déan dearmad ar arán donn, arán dubh.
Absolutely gas. Um, ach, yeah, ansin nuair a bhí siad ag glampáil, so bhí siad ar an gcoinne, agus ansin fuair siad cárta, agus braithim honestly gur tháinig sé cineál go tobann. I was like, wait, cad atá ag tarlúint? I was like, what, like, you know, like cineál like twist a bhí ann, agus Yeah, just like ní raibh mé ag súil leis. Yeah, tháinig sé an-tapa i mo thuairimse, like bhí muid just ag dul in aghaidh leis na lánúna agus iad le chéile agus bhí siad kind of just ag fios amach an raibh grá iontu and then go tobann, mar a dúirt tú, bhí siad scartha. So yeah, ní raibh mé ag tnúth leis in aon chaoi.
yeah, caithfidh mé a rá, tá mé ag súil go mór le, leis an drámaíocht a fheiceáil. N'fheadar an mbeidh vibes idir daoine nach raibh i lánúin lena chéile ach atá i lánúin lena chéile anois. Feicim, b'fhéidir, an fhéidireacht a bheith ann em, idir beirt áirithe. Em. Eh. just ní, ní bheadh a fhios agat cad, cad a shíleann sibh féin? An dóigh libh go mbeidh, go mbeidh na, na, na spréachanna ag eitilt? nó an bhfanfaidh siad dílis? Cad a ceapann tú? Yeah, b'fhéidir. Like, ar dtús, yeah, so, sorry, tá cúpla rud a rith liom anseo. Woohoo, ag súil leis, ag súil leis, tá notepad agam anseo. So, yeah, nó ceapaim, eh, B'fhéidir go dtarlóidh rud éigin idir Michelle agus Dónall. Mhmm. Agus yeah, an rud a rith liom ansin, like, céard a cheapann sibh faoi, so bhí ar Talia agus Zach dhá lánúin a bhriseadh suas. So thug siad an deis dóibh, más rud é go raibh siadsan ag iarraidh briseadh suas, bhí siad in ann, ach d'fhan siad le chéile, so mar gheall ar sin, bhí orthu dhá lánúin eile a bhriseadh suas. Agus an aontaíonn sibh leis an cinneadh a bhí déanta acu? Ní raibh siad ró-chompordach lena chéile. go dtí aréir. Like, san dara sraith go mór mór, bhí siad kind of ag troid agus ní raibh Talia cinnte an raibh suim aici i Zack nó an raibh Zack, an raibh grá ag tarlú ar an taobh eile ó Zack agus rudaí mar sin. So, níl 'fhios agam an ndearna siad an cinneadh ceart. And like tuigim go comórtas é agus tar éis an cinneadh cinnte go mbeidh siad níos concrete but yeah, nílim lán cinnte faoin cinneadh sin. Níl fhios agam cad a shílim mé féin. Like, tuigim dóibh mar dá mbéinn sa suíomh céanna, ceapaim go ndéanfainn an rud céanna. Níl fhios agam cé na lánúineacha a roghnóinn nó aon rud mar sin ach tá sé an-aisteach mar choincheap tar éis tréimhse chomh gearr ama sin go mbíonn ort an cinneadh sin a dhéanamh ach ag an am chéanna is maith liom ceapaim ag just ag breathnú ar an gcúpla clip a chonaiceamar ceapaim go dtaitneoidh eh, Michelle agus Donal lena chéile liom. And then tháinig, bhuel, tugadh le fios eh, agus cineál cuireadh pictiúr os ar gcomhair d'Andrew a bheith éadmhar faoi agus just is maith liom an cineál ó beidh scéal maith ansin agus tá mé ag súil leis sin. Nílim ag rá g- you know, go mbeinn ag súil go mbeidh éinne croíbhriste nó aon rud mar sin, but tá mé ag súil leis an tae.
I suppose cosúil le Love Island freisin like ní fheiceann tú ach like cuid den seachtain so níl a fhios againn cad tá ag tharlú taobh thiar den cheamara nó ins na píosaí eile so seans go raibh eolas ag Zac agus Talia nach bhfuil againne faoi conas a raibh na lánúin ag dul ar aghaidh.
Yeah, yeah, tá an ceart agat. Like agus

lánúin a bheadh briste suas agaibh más rud é go raibh sibhse sa chomórtas agus ag iarraidh deich míle euro a bhuachaint. Oh.
As na cúpla atá fágtha?
Yeah. Bhuel, na cinn a bhí ann like ar ar an Luan. So as na lánúin sin, cé na cinn a bheadh briste suas agaibh?
Ceapaim go scarfainn now. Dá mbeimis ar ais ar an Luan agus muna mbeadh Seán tar éis fágáil le Megan, dá mbeinn ag iarraidh an bua a fháil, bhí an straitéis a bheadh, a bheadh agam ná na lánúineacha is láidre a bhriseadh suas agus Seán agus Megan. Is moladh é sin dóibh really actually. le rá cé chomh láidir is a bhí siad, but scarfainn iad agus Femi agus I'm drawing a blank here, Saoirse. yep, yep, mar atá siad an-láidir and now ag an am céanna ceapaim gurb iadsan the people's favourite and ba bhreá liom dá mbeadh an bua acu, ceapaim go bhfuil sé tuillte acu. Sin, iadsan mo favourites faoi láthair.
Yeah, sílim go bhfuil mise ar an leathanach céanna actually mar bhí Seán agus Megan an-láidir so dá raibh an bua uaim scarfadh mé iad sin. Nó yeah. I was gonna say b'fhéidir Zak agus Talia mar ceapaim go bhfuil siad lag mar chúpla ach níl fhios agam cén sórt cinneadh é sin ó son like an comórtas de. Yeah. Sin é. Yeah, Gur líon like, thá féin anall. ceapaim, ceapaim go roghnóinn, eh, yeah, más rud é go raibh, um, eh, go raibh mé ag iarraidh an duais sin a bhuachan. Bheinn tar éis, is dócha, Seán agus Megan agus Femi agus Saoirse a scaradh, ach b'fhéidir Dónal agus Ciara? Mar tá siadsan sách láidir freisin, agus ní amháin go bhfuil siad láidir ó thaobh an like caidreamh like múinteoir agus foghlaimeoir ach you know tá cineál grá ag tarlúint ansin freisin. Ach bheinn ag mothú b'fhéidir beagáinín ciontach as iadsan a scaradh mar Ceapaim go bhfuil siad an-mhór lena chéile so n'fheadar. Más rud é go raibh mé ag iarraidh bheith i mo Disney villain bheinn tar éis iadsan a scaradh.
Maleficent, like M, like capital A L i gcomhair Alswynificent. Bhí sé sin an-tapa. Go raibh maith agat, tá Clíona in easnamh, caithfidh duine éigin na puns a dhéanamh. Yeah, so um ana-chuid hot takes ó Love Island an tseachtain seo, or ní ó Love Island, jeez tá mé leath i mo chodladh anseo. So sin sin an sin an tionchar atá ag Love Island orainn um agus atá ag Grá ar an Trá orainn. Is ionann iad inár gceann mar Ghaeilgeoirí, is dócha gur bac teanga é sin ar bhealach um but um dá mbeadh sibh in ann Gaeilgeoir ar bith ón stair nó atá beo a chur ar ar Grá ar an Trá agus cineál celebrity Grá ar an Trá ach le laochra na Gaeilge nó daoine a bhfuil aithne againn orthu fiú ehm well I mean is laochra iad mar tá aithne againn orthu agus aithne acu orainn so ar ndóigh is laochra iad but ehm cé a roghnódh sibh? Eh liosta ainmneacha, ní leor ach duine amháin a ainmniú.

innuendos a dhéanamh leis sin, mar a rinne Síomha ar an gclár. OK Fringegate!
Actually, b'fhéidir go mbeadh Peig mar Ghráinne Seoige nó mar Shíomha í féin, go nglacfadh sí an ról sin. Nó go scríobhadh sí an script, go scríobhadh sí an script.
Bheadh ise ag roghnú cén chaoi a mbeadh le buachaint sa gcás sin. So tá mé tá muid chun sibh a fhágáil ar an mBlascaod gan leictreachas, beidh stoirm ann, beidh sibh fágtha le chéile i gcomhair míosa, feicfimid ag an deireadh sibh, tá cúpla caora ann má tá bia uaibh agus cúpla planda nádúrtha ann, go n-éirí libh má tá sibh beo ar deireadh. Beidh an bua agaibh. Cineál meascán idir Grá ar an Trá agus I'm a celebrity get me out of here but like I'm a great girl in that space get me out of here.
Sin an chéad chlár eile a mholfaimid le Virgin Media.
Gerard Blascaod get me out of here. Ó! Yeah.
Ar chuir tú an cheist sin? Bhí like láithreach tháinig Micheál Ó Coileáin agus Dúghlás de hÍde chugam. Go háirithe, sorry, Micheál Ó Coileáin like the big fella. Oh I'd be I'd be a Dúghlás girl now.
Micheál though like bhí sé ard, bhí sé dathúil, do you know?

aon mhná eile seachas... Máire Mac an tSaoi.
Ok. Oh yeah! Oh yeah. I know.
I mean, yeah, just daoine suimiúla chomh maith. Ó, caithfidh go bhfuil neart ann. Ceapaim go bhfuil aithne againn ar neart daoine ach b'fhéidir go bhfuil drogall orainn na daoine sin a ainmniú.
Yeah, is deacair just teacht ar ainm.

If they should be so lucky. An chéad uair eile. Seo brú le cur ar Virgin Media le sraith eile a dhéanamh an bhliain seo chugainn. Cinnte, cinnte.
Tá mé ag breathnú ar Twitter faoi láthair.
Tá súil agam. Ó ba chóir go ndéanfadh siad like, I mean, téann Twitter cineál fiáin nuair a bhíonn sé ar siúl and like, ó an Gogglebox faoi thaitin sé sin go mór liom. Oh, bhí sé sin an-ghreannmhar. I'm on the edge of my cathaoir! Is breá liom sin nuair a fheiceann tú Béarlóirí and cuimhníonn siad ar fhocail éigin Gaeilge and have you got the bainne there? and it just tá sé ar nós go cineál I don't know athraíonn siad ar bhealach and bíonn siad an-sult leo féin agus is breá liom é a fheiceáil agus bíonn sé an-ghleoite ar fad. Is aoibhinn liom é.
Not to be a cúpla focler but is breá liom an cúpla focal fós. Yeah, ar ndóigh. Éinne eile don liosta sin? Tá mé fós ag machnamh. Jeez, de ghnáth bheadh liosta fada againn. Yeah, nach mbíodh ár liosta. Tá, I mean, tá liosta maith againn ansin.

ceapaim, like, thaitin sé mar a luaigh mé cheana, like, bhí, bhí cuma cineál éadmhar ar Andrew and tá mé ag súil leis an drámaíocht sin. Tá sé ráite agam faoi thrí, I think, I just ag súil leis sin, but seachas sin, níl a fhios agam.
I'd say go mbeidh an caidreamh idir Femi agus Saoirse chun feabhsú, go mbeidh siad ag éirí níos cóngaraí agus beidh gach rud eile ina phraiseach.
An athchur mar sin. But like Beidh tae i ngach áit, beidh drámaíocht i ngach áit, i mo thuairimse. Níl cliú agam, but sin mar a cheapaim. Yeah. Ah yeah, I think I'm gur take maith é sin gan amhras, gan amhras. Yeah, like look tá mé ag baint an-sult as, níl aon Níl aon ghearán ar bith agam faoi. Is breá liom nach mbíonn sé ar siúl ach uair sa tseachtain, caithfidh mé a rá. Is commitment uafásach é Love Island, oíche i ndiaidh oíche.
Is breá liom é ach ba é an samhradh seo an chéad samhradh nár bhreathnaigh mé ar Love Island. Just, ní raibh mé sa bhaile in aon chor, níor, níor mhothaigh mé go raibh sé chomh suimiúil céanna. Ach tá sé seo i bhfad níos réalaí. Ehm just bhí you know dúirt cúpla duine liom a bhfuil aithne agam orthu "ó tá na daoine ann tá sé i bhfad níos fearr bhuel a bheith féachaint air mar tá sé níos you know is féidir gaol níos mó a bheith agat leis na daoine and ehm is fíor daoine iad freisin agus I suppose toisc go bhfuil sé ann ach uair amháin san tseachtain, tharlaíonn a lán rudaí san clár so like ní bhíonn tú like ag scrolláil ar do fón agus tú ag breathnú air like tá tú greamaithe leis, bhuel tá mise greamaithe leis ar aon chaoi. Yeah tá mé leis is aoibhinn liom é agus yeah sin é like it's it's Mar a deir siad, tá sé cineál níos fusa breathnú air i gcomparáid le Love Island. Tá Love Island cineál like áiféiseach agus thar fóir agus eh actually cos bhí bhí mé ag breathnú air le mo thuistí agus dúirt mé ah she was like tá sé seo ní- I was like well dad céard a cheapann tú? Tá sé seo níos fearr ná Love Island agus dúirt sé yeah tá is maith liom é. Dúirt mo thuistí an ru- an rud ceannan céanna. Yeah. Dúirt mé rinne mé glan dearmad a rá le mam go raibh sé le bheith ar siúl and dúirt mé léi ó, ó, rinne mé dearmad, Grá ar an Trá and she was like oh no, tá mé ag féachaint air cheana féin, is breá liom é, is breá liom X, Y, Z and I was like maith thú Mammy um bhuail sí le cuid daoine um and yeah tá sí gafa le Seán ar ndóigh um agus cé chomh um cé chomh maith is a bhí an caidreamh sin, tá muid just croíbhriste go bhfuil Seán tar éis an clár a a Ó bhuel, anois gach duine de na Gaelgals ceapaim so. Seán, má tá tú ag éisteacht, is breá linn thú, bhí tú iontach ar an gclár. Bualadh bos. Agus tá, tá díomá orm freisin mar gheall nár bhuaigh sé an t-airgead sin mar, you know, ní féidir leis é a roinnt linn anois.
No. Bheadh an, an chéad round ag an Oireachtas air. Go deireadh é! An, an níl anois so fair play.
Bhuel, cibé lánúin a bheidh an bua acu, tá orthu deochanna a cheannach dúinn ag an Oireachtas, le bhur dtoil!
Sin
é an chéad rud eile, tá súil agam go bhfuil lóistín curtha in áirithe ag gach duine, a éisteoirí, súil agam go bhfuil ticéid faighte ag gach duine, tá mé ag súil go mór le Pólca Carr, an bhfuil sibh? Oh my God, tá mé ar bís! Tá mé ar bís! Ar bís!
Oh yeah just ag súil leis. Ní raibh sé mar an gcéanna gan sibh anuraidh. Yes tá mé ag súil leis cos chaill mé amach air anuraidh. So yeah tá mé tá mé ag súil leis níl sé ach cúpla seachtain uainn anois Beidh sé linn go luath.
Buzzáil.
Yee-hoo! Ahh caithfimid caithfimid an caithfimid plé a dhéanamh ar feisteas sa group chat agus rudaí mar sin. Bíonn bíonn na group chats lit oíche Ghrá ar an Trá agus bíonn na group chats lit ag labhairt faoin Oireachtas chomh maith so neart le plé againn, neart le plé againn. Sin é, sin é.
Bhuel, raight, a chairde, ceapaim go bhfuil an-phlé déanta againn ar ábhar eagrán a trí de Ghrá ar an Trá. Ag súil go mór leis an tseachtain seo chugainn. Bhí sé go hálainn a bheith ag labhairt libh arís, b'in an chéad eagrán dom le fada an lá, so tá sé go hálainn a bheith ar ais